Mfumu wawa mafumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani imeneyi ndiyofunika kwambiri komanso nkhani imeneyi iveka kuipa kwa anthu ena nde chonde akuluakulu ndikhululukireni ndikhululukireni nkhani imeneyi ndiyokhudzana ndi pastor Abochi pastor Abochi amachokera ku Ghana ku Ashaiman komoko ku Accra pastor amenewa amangidwa chifukwa apezeka ndi madzi akumotchale umu ndi mmene zilili pali ambulasi ina imadusa nthawi zonse kuchoka ku Tarkwa kupita ku Ashaiman nde imadusa mseu wina pa checkpoint ikamadusa nthawi zonse imadusa ndi speed kwambiri nde a police samaimitsa chifukwa choti nthawi zonse ikamadusa imablowa siren ngati kuti ikupita kokatenga munthu odwala kwambiri kapena yatenga munthu odwala kwambiri nde pa 20 March wapolisi mmodzi anati aa lero galimoto imene ndiimisa nde anaimitsa galimoto ija anawafunsa mukupita kuti ananena zakuti, Ifeyo tili pachangu, tikupita ku Ashaiman. Kenako anafunsa, Mukataniko? Mukatenga munthu? Anati, Eya. Kenako wapolisi uja anafunsa anthu aja, Mungatsegule buti? Atatsegula kumbuyo, anapezako kuli madzi. Ndiye anafunsa, Mukatenga munthu koma kumbuyoku kuli madzi, madziwa mupita nawo kuti? Anthu aja anakanika kuyankha chifukwa choti ananama, amaona ngati apolisi aja saipanga cheki. Kenakono anawapanikiza ndi mafunso, Inu tiuzeni kwenikweni chikuchitika ndichani chifukwa choti nthawi zonse mukamadusa pano mumadusa moblowa siren ngati kuti munthu wina wake ali serious kapena mukatenga munthu oti ali serious kenako anthu aja ananena zakuti ah ifeyo timakataya maziwa nde anafusa maziwa mumakataya kuti anatchula kumene amakatayako nde wapolisi uja anafusa ndichifukwa chani mukutha mtunda kokataya madzi kumeneko chifukwa ambulasi yanuyo ndikaiona ikuchokera ku Tarkwa ndikutali nde kumene mukupita Kenako anthu aja anakanika kuyankha. Wapolisi uja ananena zakuti, Inuyo ndiye kuti mumagulitsa pure water pogwiritsa ntchito madzi osakhala bwino. Mumapanga mix ndikupanga pure water wanu. Kenako anawamanga. Atawamanga anayamba kuwadinadina. Atawadinadina anthu aja anaulula zoti madziwa timakagulitsa kwa Pastor Abochi. Ndiye anafunsa Pastor Abochi amapangira chani ati amagwiritsa ntchito mutchalitchi mwawo penanso kusambira madziwa. Atakawaitana a pastor Abochi pa 25 March anabwera ku polisi kuja anawafunsa mafunso amakana koma atawadinadina anayamba kuvomera eya madziwa ndimagula ndine komanso ndimagulitsa kwa ma pastor ena imene ndi business ya ine madzi amenewa timapangira zinthu zozizwitsa anointed water timapangira madzi amenewa ndi zina ndi zina komanso madziwa timasamba pofuna kupanga zozizwitsa m'matchalitchi mwathu anati oh eh Tsono maziwa amachokera kwa anthu okufa. Anthu aja akamwalira, akapita ku motchale, akasambisa amatenga madzi aja ndi cholinga choti azikapanga zozizwitsa matchalitchi mwawo. Ndiye mapastor ambiri amagula madzi amene aja. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti ena ake mutengepo phunziro. Akuluakulu, khalani osamala. Osakhulupirira munthu. Anthu ambiri amabwera ngati olungama. koma ali osalungama. Mapastor ambiri apanga zinthu zonyansa. Amagonana ndi ana oti saziwa mamuna pofuna kukwanirisa zochita zawo, pofuna kumapanga perform ma miracles. Amapanga zimenezi. Mapastor ambiri ndi amenewa. Amakagula madzi mu ma mortuary pofuna kupanga zinthu zozizwitsa, pofuna kupeza mphamvu. Zikuchitika zimenezi. Akuluakulu khalani osamala. Khalani osamala, mwachitsanzo ndi pastor abochi zimene apanga pamenepa amatenga mazi amenewa kumakawapasa anthu azikagwisa ntchito koma maziwo achokera mumatupi a anthu akufa ndizinthu zomvesa chisoni kwambiri nde akuluakulu ndabwera ndi nkhani imeneyi ndicholinga choti mutsegule mmaso osamagona pa street sipafunika munthu ogona sukusulani akuluakulu